Ie, an leabhar seo, An Colm Bán, La Blanche Colombe, nuair a fhéachann tú ar an gclúdach ar ndóigh, insíonn sé dhuit an-chuid i dtaobh an leabhair, sé sin an Tour Eiffel, Túr Eiffel, an Eiffel Tower. Tá an leabhar lonnaithe den chuid is mó i bPáras cé. go bhfuil sé lonnaithe chomh maith in Iarthar Chorcaí, cuid de Londain agus ansan i bPáras. Agus is Páras, tá dhá thréimhse ama i gceist, an chéad deich mbliana insan, bhuel tar éis an chogaidh, an chéad chogadh mór, tar éis an chéad chogadh mhór ag tús an fhichiú aois agus ansan Páras na haimsire seo chomh maith. So tá dhá thréimhse ama i gceist agus iad fite ina chéile. Scéal mná atá ann. Is leabhar Eorpach é go bunúsach. Creidim féin go láidir go bhfuil scéal na hÉireann le lonnú chomh maith i lár na hEorpa agus i gceartlár na hEorpa. Is dócha an seana-nath mura bhfuil agat ach pocán gabhair bí i lár an aonaigh leis agus is pocán gabhair do Pháras é seo. But scéal mná atá ann, cailín. ar dtúis, Nora Buckley, agus tagann sí chun cinn in Iarthar Chorcaí. Téann sí ar aimsir isteach go dtí tigh mór Protastúnach, cailín aimsire is ea í is dócha, sa tslí san. Tá cúlra. measctha aici, cúlra leath-Phrotastúnach agus Caitliceach. So tá plé déanta ar na gnéithe sin dá cúlra ins an leabhar. Téann sí ar aghaidh ansan agus táim ag scipeáil an-chuid anseo. Téann sí ar aghaidh ó Iarthar Chorcaí thart ar 1915 téann sí ar aghaidh go dtí Londain. agus tá sí ar aimsir annsin fé chúinsí eile annsan. Téann sí ó Londain ar aghaidh go Páras, tréis an Chéad Chogadh Mhór nuair atá comhráite síochána Versailles ar siúl i bPáras. Tá sí féin mar chailín aimsire, is dócha, ag obair leis an toscaireacht Bhreataineach go Páras. Sin gné amháin de, agus annsan, An rud a tharlaíonn di ná b'é mian a croí riamh a bheith ina rinceoir agus tá téama an rince fite tríd an leabhar ar fad agus tarlaíonn rudaí áirithe di ansan. Tá an mianach Protastúnach dar liom tábhachtach inti sa mhéid is go mbeireann sí Sé an t-ainm atá ar a seanmháthair ná Ellen Daunt agus tagann sí ar an mianach inti féin trí theacht ar mhianach na seanmháthar sin. Is dóigh léi go bhfuil Ellen Daunt inti féin chomh maith. Ach ar aon nós. Tá portráid de Pháras ann i 1919 agus 1920. Téann sí amach le fear ansin. Téann sí go dtí cabaret cáiliúil i bPáras agus éiríonn léithi dul ag rince ins an Folies Bergère. i 1920. So tá cur síos ar an gcíor thuathail is dócha go léir a bhí ar siúl, an athnuachan ar fad a bhí i bPáras an uair sin, an métro san áireamh agus mar sin de. Ach an Folies Bergère, so tá atmaisféar an Folies Bergère ag tús an fhichiú aois ann. So. Ach ansan tarlaíonn rud cinniúnach agus nílim chun é sin a insint anois agus téann sí, imíonn sí ó Pháras agus buaileann sí le bean ghaoil, bean mhuinteartha léi, atá ina bean rialta i dtuaisceart na, na, i dtuaisceart na Fraince. So fágaimid í ansin ag an tráth sin agus ansan tá Páras na haimsire seo ann. So tá dhá, dhá insint ann más maith leat, tá dhá, dhá thréimhse ama mar a dúirt an tÁsach agus ansan tá an, carachtar seo, an t-údar más maith leat, an tráchtaire, ag lorg scéal na mná seo, a imíonn gan tuairisc, agus tá eachtraithe éagsúla aige i bPáras na haimsire seo. Tá an ealaín ana-thábhachtach ins an leabhar, sin an dearc-ealaín mar a thugtar air, nó dealbhadóireacht agus péintéireacht. So tá péintéireacht, tá rince agus tá dealbhadóireacht tríd an insint. So Tá eachtraithe áirithe i bPáras na haimsire seo insa tarna cuid den leabhar agus carachtar, duine de na príomhcharachtair atá insa tarna cuid den leabhar, is ealaíontóir Meiriceánach é a chónaíonn i bPáras agus go mbíonn caidreamh ag an tráchtaire leis. So tarlaíonn rudaí éagsúla ansin ach ina theannta san, Trí chinniúint áirithe, sé rud a tharlaíonn ná go dtéann an leabhar féin i ngleic le, is dócha, eachtra an tubaist mhór ins an bhfichiú aois ins an Eoraip agus ar domhan, na campaí uafáis le linn an Dara Cogadh Domhanda, agus tá gné thábhachtach Éireannach, Gaelach, ag baint leis an tráchtaireacht ar na ar na campaí uafáis. Tá dealbhadóir Camarúnach ann chomh maith. So tá agus ina theannta sin rud atá ana thábhachtach dom féin riamh an ghné choilíneach den chultúr Éireannach. So tá gné choilíneach den chultúr Afraiceach go láidir ins an leabhar chomh maith. Téann sé i dtreo dheireadh ansan, ar ndóigh, agus tá aguisín filíochta, roinnt dánta, leis an leabhar, agus sé atá iontu san ná aistriúcháin ar fhilíocht i bhFraincis a bhíonn á scríobh ag scríbhneoir, ag file, as an Senegal atá lonnaithe i bPáras, ach tá siad aistrithe go Gaeilge ag bun an leabhair, ag deireadh an leabhair. Ach sé atá ann ná, ar ndóigh, is ficsean atá sa charachtar féin. So, sé an rud atá ann ná aistriúcháin, so called, ar dhánta atá ceaptha a bheith scríte i bhFraincis ach ná scríodh ar ndóigh i bhFraincis. So, ach tá na haistriúcháin seo, na leaganacha Gaeilge seo ag déanamh aithris ar rud ná fuil ann. So, is casadh eile, casadh eile a bhaintear as an aistriúchán atá ansan. So sin é an leabhar agus an chinniúint a bhí i ndán do, do Nora Buckley, Ellen Daunt chomh maith, an ainm atá uirthi, inti féin, ainm saghas príobháideach. Agus tá ainm éigin eile uirthi chomh maith ina dhiaidh sin ar deireadh agus caithfear an leabhar a léamh chun é sin a fháil amach. Do bhaineas ana-thaitneamh as an leabhar a scríobh sa tslí is gur sa bhFrainc a bhíos a chaitheas a bheith chun an leabhar a scríobh, agus do chuireas eolas ar Pháras nach gcuirfinn go deo mura mbeadh an Colm Bán á scríobh agam. Is dócha gur féidir a rá leis gur carachtar in sa leabhar féin is ea Páras í féin chomh maith, Páras í féin, mar tabharfaidh mé an leagan baininn uirthi mar is dóigh liom gur bean is ea í ainneoin an ainm. So sin é. So, léifidh mé díreach mar bhlas beag, mar bhlas beag ar an leabhar. Léifidh mé an tús. Tosnaíonn sé i bPáras na haimsire seo agus an chéad phíosa atá ann ná The Paris Prague Jazz Club. Sna huaimheanna fé thalamh in Ambasáid Phoblacht na Seice ar Rue Bonaparte a bhí The Paris Prague Jazz Club. Slua ardmheanmnach istigh, an áit ag borradh le ceol, ól, bia agus dóchas úr na hóige ó thíortha an Oirthir go raibh slí dóibh siúd leis, den chéad uair leis na glúnta i gcliabhán na hEorpa. Tart agus dóchas i n-éineacht ab ea é, an tart gan a bheith ina chraos go fóill agus an dóchas gan a bheith róshoineanta. An taoide fuinnimh a bhí ag trá i mball amháin ann, bhí sé ag bualadh leis an taoide ag líonadh i mball eile, mar a bheadh nóta ar an dtéad deiridh ar an bpianó nách mór a d'aimseodh athanáil ón olldord. Bhí a raibh ann i láthair an cheoil nua, agus dá fheabhas an jazz saorchruthach, ag cruthú nuachruthanna go dí-armónach fós, bhí macalla seanfhuaimeanna le clos tríothu ach na cluasa a bhiorradh. Thugas mo chluasa go hiomlán don jazz agus gean don triúr seinnteoirí a ding tríd an gcorp amach a gcuid ceoil. Seapánach mná ar an bpianó, folt dubh, éadan ard, seaicéad dearg sróil fáiscthe go docht go coim uirthi, beoldath craorag, gháir sí oiread den cheol amach trína déad is a sheinn sí lena méireanna. Í déadgheal, méarmhear, thugas oiread taitneamh dá gáirí geala béil agus a thugas dá nótaí geala ceoil, go háirithe nuair a chuirfeadh na ruthaigí seanma ina seasamh í ón stól. Éirí agus suí ar fad ab eadh í ansin, flosctha le rithim an cheoil. Glacadh seilbh ar an slua, glacadh seilbh ar an drumadóir, glacadh seilbh ar sheinnteoir an olldoird. Bhíodar ag freagairt dá chéile ina nduine is ina nduine, iad ag cumadh, ag athchumadh, ag imeacht leo ina ruathar aonair ceoil, ach ag filleadh de shíor ar lár comhsheanma